An Síobaire, bunaithe ar an ghearrscéal The Hitchhiker le Roald Dahl. Bhí mé ar mo shlí go Londain i m'aonar, carr nua faoi mo chosa agus mé ag éisteacht leis an raidió. Carr galánta a bhí ann, BMW 3.3. Ainmhí tréan, láidir, compordach é. Bhí sé uathoibríoch agus gach sórt trealamh nua-aimseartha air, fón, luasrialú, téitheoir ar leith i ngach suíochán, aláram agus gach áis slándála is sabháilteachta a bhí le fáil. Níorbh aon ionadh go raibh gliondar orm agus mé ag brú ar aghaidh. Bhí an lá go hálainn, an ghrian ag taithniú, spéir ghorm os mo chionn agus an díon gréine ar oscailt. Fear beag tanaí a bhí ann. le súile dubha, géara, cliste. Bhí hata bog ar a cheann agus casóg dhonn á chaitheamh aige. Bhí na pócaí mór, ollmhór. Bhí fonn cainte orm, Cá háit i Londain a bhfuil tú ag dul? Táim ar mo shlí go Derby chuig na rásaí. An gealltóir tú más ea? Ní hea. Ní chuirim airgead ar na rásaí. Is cluiche amaideach é sin. Ní fhéachaim ar na capaill ráis. Cén fáth go dtéann tú ann mar sin? Níor fhreagair sé mé. B'fhéidir go mbaineann tú úsáid as na meaisíní? Bhfuil seans níos fearr agat orthu sin? Is measa iad sin. Níl pléisiúr ar bith ag útamáil leis na gléasanna sin. Bheadh ar chumas cladhaire ar bith iad sin a úsáid. Stad an comhrá ar feadh tamaill. Labhair mé arís. Ní hé mo ghnó é arsa mé. Ach is scríobhnóir mé agus is daoine fiosracha iad údair. An scríobhann tú leabhair? Is maith liom sin. Creidim gur slí bheatha thairbheach é sin. Is fiúntach an obair a dhéanaimse fosta. Is fuath liom na hamadáin a dhéanann job leamh leadránach. Níl scil dá laghad ins an sórt sin oibre. An dtuigeann tú mé? Is é rún an bheatha a bheith cumasach sa mhéid a dhéanann duine. Aontaím leat, caitheann a lán saol gruama dearóil. Tá carr galanta agat ar seisean. Chosain sé neart airgid. Cad é an luas is tapúla a dhéanfadh sé. Céad is a tríocha míle san uair. Ag maíomh a bhí mé. Cruthaigh dom é. Luigh ar an luasaire go bhfeicfimid. Bhí an ród díreach romhainn agus d'oscail mé amach é. Go breá, go breá, ar aghaidh leat! Céad, céad is a deich, céad is a cúig déag, ná stop anois, lean ort! Chaoch mé súil ar na gluaisteáin a bhí ar an mbóthar agus muid ag rás rompu. B'ionann le splanc thintrí sinn ag dul faoi lánluas. Tá sé déanta agat, is fíor a deir tú. aon chéad is a tríocha míle san uair. Mo cheol thú, a chara! Ag an bpointe sin díreach, ghealraigh gluaisrothar ag doras an chairr. Póilín ar ghluaisrothar. Phointeáil sé dúinn bogadh isteach chuig an ngruaimhín agus stopadh. Ní raibh a fhios agam go raibh gluaisrothar ábalta luas mar sin a chur de. Is féidir leis an gceann sin arsa an paisinéir. Is BMW é an gluaisrothar is tapúla ar an mbóthar. Bhíomar inár stop ar thaobh an bhóthair Bhí an t-oifigeach giota beag romhainn. Bhain sé a lámhainní de agus chuir sé ar a ghluaisrothar iad. Ní raibh brostú dá laghad air. Bhíomar i bponc agus bhí a fhios sin aige. Ná habair focal, arsa mo chara. Bí cúramach leis. Is duine suarach é. Binn béal ina thost. Labhair an póilín. Cén fuadar atá fút? B'fhéidir go bhfuil do bhean torrach sa charr agus go bhfuil fuadar fút dul go dtí an t-ospidéal léi. Nó b'fhéidir go bhfuil do theach trí thine agus tá tú ag brostú abhaile chun an chlann a tharrtháil. B'eol don bheirt againn go raibh sé ag fonóid fúinn. An bhfuil an luasteorainn ar eolas agat? Seachtó míle san uair. Agus bhí tusa ar céad is a tríocha. Cé hé tusa? ar seisean le mo chara. Síobaire arsa mé. Táim ag tabhairt síbe dó. Níor iarr mé ortsa. Tabhair dom do cheadúnas. Thug mé dó é. Thóg sé amach a leabhar nótaí agus thosaigh ag scríobh. Rinne sé cóip den cheadúnas, líon sé an dáta, an pláta cláraithe, am mo stoptha. Labhair sé le mo chara. Ainm agus seoladh. Thug an paisinéir an t-eolas dó. Cuireadh an t-eolas go léir sa leabhar nótaí. Feicfidh mé an bheirt agaibh sa chúirt sar i bhfad. Tá súil agam go ngearrfar téarma príosúntachta ar an mbeirt agaibh. Leis sin d'imigh sé ar ais go dtí a ghluaisrothar agus as go brách leis. Rugadh orainn arsa an fear beag, cad a dhéanfaidh tú anois Rachaidh mé chuig mo dhlíodóir chomh luath agus a shroichim baile. Ná creid a raibh le rá ag an liúdramán sin. Ní rachaidh tú chuig phríosún. Ní féidir leis an dlí é sin a dhéanamh. Dála an scéil, níor inis tú dó an tslí bheatha atá agat. Cén fáth sin? An bhfuil náire ort faoi? Náire! Tá mé bródúil as! Feicim go bhfuil tú ar chipíní é sin a fháil amach. Is fíor go bhfuil gairm bheatha aisteach agam. Féach ar mo mhéara. Cad a fheiceann tú? Feicim go bhfuil méara fada áille agat. Tá cuma pianadóra ort. Ní hea. Tá mo ghairm i bhfad níos deacra ná seinm piano. Níl duine eile sa tír atá chomh haiclí liomsa le mo mhéara. Duine sa tír! Cad a cheapann tú faoi sin? Dochreidte. Tá fhios agam. Is draíodóir tú. Bíodh ciall agat. An dóigh leat go mbeadh áthas orm ag dul thart ar chóisirí leanaí ag baint coiníní as hata? Is imreoir cártaí tú. Ní hea. Go tobann, thóg mo chara crios dubh leathair ina láimh. An bhfaca tú an crios seo ariamh cheana? Hé! Is liomsa é! Cá bhfuair tú é? Gháir sé, agus chroith sé ó thaobh go taobh é. Cá bhfuair mé é? Ó do bhríste ar ndóigh. Ní raibh an crios ar mo bhríste. Thóg tú uaim é agus muid ag tiomáint. Baineadh geit asam. Ní chreidim é. D'fheicfinn tú nó mhothóinn tú. Ach níor mhothaigh. Ansin thóg sé iall bróige ina láimh. N'fheadar an leatsa é. An bhfuil iall do bhróige ar lár, ar seisean, agus meangadh gáire ar a bhéal. Is duine ar leith tú gan dabht. Ní fhaca mé dada a rinne tú. Is iad na méara iontacha sin atá agat. Gluaiseann siad ar nós tintrí, chomh tapaidh sin nach dtugann duine faoi deara cad atá á dhéanamh agat. Fíor duit. Ach tá deifir orm. Ní mór dom a bheith ar shiúl. Cén t-am anois é? D'fhéach mé ar m'uaireadóir. Ní raibh sé ann. Dia ár sábháil. Bhí an fear ag gáire. D'oscail sé a lámh agus bhí an t-uaireadóir ina bhos. Uaireadóir luachmhar. Chosain sé pota airgid, ocht carat déag. Thug sé ar ais é. Ní ghoidfinn faic uaitse, guv'nor. Is tú mo chara. Thug tú síob dom. Ansin thóg sé beart nithe óna phócaí agus thug ar ais dom iad. Bhí fáinne óir ann. Seod luachmhar eile ón ochtú aois déag le linn réim Seoirse a Trí is dóigh liom. Bhí fios a ghnó ag an fhear seo. Is peasghadaí tú. Mo náire tú! Ní maith liom an teideal sin. Is glacadóir faireach mé, glacadóir earraí suntasacha. Is saineolaí mé le mo mhéara. Tuigim an fáth go dtéann tú chuig na rásaí. Sea, tá an ceart agat. Níl le déanamh ach an t-airgead buaite a tharraint ó na hamadáin a ghnóthaigh sparán lán. Ó na daoine saibhre amháin. Ar rugadh ort ariamh? Mise? Féach, d'fhéadfainn do chuid fiacla a bhaint amach agus ní bhéarfaí orm. Leanamar linn. Déanfaidh an póilín sin tú a iniúcadh ar seisean. Nach gcuireann sin imní ort. Níl éinne ann chun mise a lorg? Tá. Tá d'ainm agus do sheoladh aige ina leabhar. Tá, mar is eol duit. Ach, ar shlí éigin, tá an leabhar sin ar strae. Agus bhí d'ainm air freisin, nach mór an trua é sin? Thaispeáin sé dom an leabhar ins na lámha áille dearfacha. Ba bheag nár sciorr an carr. Bhí mearbhall orm. Is saineolaí tú. Tá tú thar barr. Is fearr dúinn an leabhar damanta sin a dhó go luath. Is iontach an duine tú, arsa mise ag creathadh láimhe leis. Go raibh maith agat, Guv'nor. Is fiú go mór meas a bheith ag duine ar shaothar a charad.